ndewo nụ ndị be anyị abịakwana m ọzọ taa ka mụ na unu kparịa ọ ka bụ nwanne unu nwoke Kenechukwu ana m asị na ọ adịla onye enu mma dịla onye ana mma adụ nwoke mma adụ nwaanyị mma nke onye chiri ya zere ibe m ji maka ya bịa tata bụ ibe a na-ekwu na igbo enwe eze ịghọtago ibe ahụ emekatago tọnụzie to slogan even ndị igbo bụkwu ndị igbo so ekwu na igbo enwere eze ọkwa ịghọtago so m wee sị ka m bịa ka m kọwapụta ibe gbasara otu m si wee ghọta otu a si were akọwa ya na igbo enwere eze so ọ nya ka m ji maka ya wee bịa m wee na-asị biko na ụmụnne m gbakọtanụ ka anyị tụnye ya nwa ibe ọnụ ịghọtago na igbo enwere eze bụkwanụ na ndị mba na ndị ọzọ ịma na eze be eze ndị mba na ndị ọzọ anyị na ba nọ n'obu country ahụ ma ndị other african countries ụfọdụ eze be nwee power na ana ba ịmagolo idecide their land properties ọkwa ịghọtago nya idecidekwu ma ha ga-adị ndụ ma ha ga-anwụ anwụ ma o luo n'ibe dụ anya ọkwa ịghọtago so mana due to the nature of otu anyị si wee nọlụ as ndị Igbo otu Chineke si wee gazie anyị otu anyị si wele ya anyị ghara ichele onye ọzọ anyị abụrụ ndị na-ebu abele akpagharị anyị anara eche ka onye ọzọ nye anyị nri ọkwa ịghọtago so abịazie Igbo man na-eme omume dụ anya ọ na-agba ndị ọzọ gharị a na-aghọta ya na anyị amara ibe na anyị na-ezuzu ezuzu na oge ọbụla anyị na-anụ ọgụ na-emebicha ibe na anyị anara ekwe ekwe anyị enwekwu respect ọkwa ịghọtago kee ka anyị esire wee nwee respect kee ka anyị esire wee nwee eze eze na ana igbo eze anyị na-etolu etolu ọ bụrụ a nọkata e were eze nye onye wụsa n'ana even ọ bụgodu na e nyere onye aka esiri ike eze n'ana igbo community ga-agbakọtakwa aka na-enye ya nri na-aghazi ya ọ dụ ka ọ dụrụ ka other places a ga-aga iluo eze be nwoke akụcha ike nwaanyị akụcha ike e, ụtụtụ ọbụla wee buru abele jekwuo na line eze ana-enye be nri ma eze ana-emele be ibe dụ anya n'ana igbo ọ dụrụ otu ahụ eze na-eme ibe suppose o ji wee bụrụ eze ọkwa ịghọtago ọ ga-esi ike ịbụ na ana igbo na ana igbo dị iche iche ebe a pụta sị na eze na-enye village anwụ nri ọ bụgodu na ọ dụ mgbe gboo ọ dụrọzi kịta ịfụgo so na eze anyị anyị nwa bụ community na-akwado ya ma aka esirie ike in most cases eze ndị igbo aka na-esi be ike aka na-esi be ike a na-etolu eze etolu were abụ eze ọ bụrụ ị nọkata na ị pụta sị na ị bụ eze so ọ nya nwa mere ọkwa ịghọtago ka ka anyị esire wee nwee eze i jee na ebonyi jee na enugwu jee na anambra jee n'imo jee na abịa ebe ọbụla ọnụkwụ ndị igbo nọ ma villages anyị nwere eze eji aga na ana eri ji ma a na-eme omume dụ anya ọ bụrụ eze na-anọ n'isi ọkwa ịghọtago o nwee ka o si wee dị na onwe iwe ekwere obodo omume ma ụmụnna ma any kind of problem dapụtara anyị asolve nwurọ ejekwula eze so sị ekwuzina nya bụ okwu na igbo enwerọ eze ọ bụrụ na amụ ka eji ya akpa ọ bụrọ eziokwu ọkwa ịghọtago ee anyị nwere eze anyị nwa na-eme eze otu ọ suppose ịdụ maka na i jee n'other developed countries ebe e nwere ndị oyibo a na-akpọ monarchy ma ọsịa na ọsịrị otu ba si emaintain eze be ba otu ba si emaintain their monarchy ka igbo si were emekwuye o nwere ibe dị iche a na-akwanyere ya ugwu na-emere ya ibe suppose o ji wee bụrụ eze ọ bụrọ the other way round otu ndị ọzọ si were emegheri abịa eze ba na-emele ba ibe instead of banwa ị na-emele eze ibe so igbo nwere eze biko ọ nya ka m sị ka m bịa tinye ọnụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ biko sị tụsanụ ozi a ka ụmụ anyị a mụ n'ezi ma ndị too n'ụlọ aghọtara ibe a na-akọwa ma o nwere onye kọwarụ ba ka ba were ya wee na-amụta ịghọtago ee onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ anyị enwe na next video